u ye projet ko min bila sen kan ka tila ka lancement kɛ ka maliyɛndenw bɛɛ ladɔnniya projet nin na donc an bɛna bi ko projet ka walawalani kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu eh, wulilen don ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin a koɲa ma fɛnɛ n'u bɛ n'u yɛrɛ tɛ malika famili yɛrɛ kɔnɔla la fɛnɛ sinon mɔgɔ minnu bɛ malika famili kɔnɔ en général olu bɛɛ ladɔnniyalen don a koɲa la olu kɛlen don ka faamuyali sɔrɔ kow la kosɛbɛ fɛnɛ donc mɔgɔ minnu ma se ka faamuyali sɔrɔ a la en général o ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ malika famille yɛrɛ kɔnɔna na voilà n'a ka d'u ye ka jɛn ni a kɛ ka don ni denmisɛnnin jigintan ninnu jigi kɔrɔ cogoya min na fɛnɛ quoi donc toujours faut que an ka to ka bɔ ka walanwalani kɛ ni mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye u ka se ka faamuyali sɔrɔ koɲaw la cogoya min na donc an tɛ yan nɔ ka mɔgɔ dɔgɔya an tɛ yan nɔ ka mɔgɔ si uh, rabaisser donc juste que ka walanwalani kɛ eh, fasoden ɲuman minnu ko k'olu b'a fɛ ko ka nin denmisɛnnin ninnu dɛmɛ olu b'a fɛ ka don u jigi kɔrɔ anw fɛ u b'a fɛ k'i fara an kan an bɛɛ ka kɛ ni malika kelen de di ka se ka nin denmisɛnnin ninnu ka jigiya ta cogoya min na donc n'o ye u ka kalanko côté yɔrɔ de yɔrɔ kɔni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko k'a fɔ ko kalan o ye fɛnba de di diɲɛnatigɛ yɛrɛ la ni kalan ye mɔgɔ mɔgɔ jɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ minɛnen b'i la a bɛ hakɛ to nin kɔnɛmusonin nin fana tɛ ko ɲɛnama kɛla donc o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye projet nin mɛn n'an b'a fɔ a ma ko pds pds n'o ye parrainage enfants des soldats tombés au front donc o y'a a signification de ye o di donc enfant parrainage enfants des soldats tombés au front donc o denmisɛnninw ye jumɛnw ye ka an ka soldat minnu ni an b'a f'u ma k'an ka militɛriw n'a b'a fɔ k'an ka kɛlɛkɛcɛw minnu taara kɛlɛyɔrɔ la n'u tora kɛlɛyɔrɔ la n'olu de ye kumakan di k'i kumakan di faso de ma ka faso ka taa k'olu bɛ taa faso kunmabɔ donc o mɔgɔ olu ni o y'an ka militɛriw ye a caman de tora kɛlɛda la surtout surtout ka daminɛ san ba fila ani tan ni fila kɔnɔla la n'o ye 2012 di donc jama min tora o kɔnɔla la a ka can kosɛbɛ bana si di an t'a da hakɛ kelen dɔn mais an bɛɛ b'a dɔn quand même ko k'a fɔ eh, dankari caman kɛlen an na digi dadigi kɛra an na an ka militɛri ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kɛlɛyɔrɔ la donc olu de ye a ŋaniya ta k'olu bɛ don anw ni mugu ni kisɛ de cɛ k'olu bɛ anw lakanda ko k'a fɔ ko olu bɛ taa anw ka an ka se k'an da ka sunɔgɔ cogoya min na k'olu bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la ko an n'an denw ka se k'an eh, to so kɔnɔ k'an da ka sunɔgɔ k'an hakili latigɛ donc olu taara ka taa minɔgɔ juguw kun ka taga kɔngɔ juguw kun ka tila ka taga siyɔrɔ juguw kun ka tila ka mugu ni kisɛ k'i jɔ o ɲɛ ko ka fanka ta ka dusu ta k'i jɔ anw ni mugu ani kisɛ cɛ donc ko dan tɛ foli min na an b'o kɛ an ka sɔlida ninnu ye n'an b'a fɔ a ma k'an ka militɛriw n'an b'a fɔ k'an ka kɛlɛkɛcɛw an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ka tasibila kɛ u bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelenna la ala ka u jigiyɔrɔ ɲa ala ka lahara fisaya u ma ni yan ye ka saya k'u ma lafiya di bara bara lali ala k'o nɔgɔya ninnu ye ala kɛ anw yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ ala kɛ u ɲɔgɔnna u ye dusu min ta ala k'o dusu ɲɔgɔnna di anw maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ fɛnɛ bɛ se k'an jeniyɔrɔ fin cogoya min na fasoko nin na aw komi aw bɛɛ b'a kalama cogoya min na faso mago bɛ a den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ faso mago b'i la i bɛ se k'i seko kɛ fasojɔ yɛrɛ fɛnɛ na hali n'i tɛ faso yɛrɛ kɔnɔla la i bɛ se k'i seko i seko damayira kɛ fasojɔ yɛrɛ fɛnɛ na hali n'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔ dafalen ni faso kan bɛ a den a kɛnɛma fara banabagatɔ kan a mɔgɔ dafalen n'a dafa tan mɔgɔ min ma dafa mɔgɔ dajagalenw donc faso mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc bɛɛ bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin cogo jumɛn na fasojɔ la ne filɛ nin ni sisan nɔ an bɛ exemple ta n yɛrɛ kan ne yɛrɛ ne tɛ faso kɔnɔ n sigilen tɛ faso kɔnɔ actuellement mais n bɛ diɲɛ fan o fan fɛ n bɛ se ka faso défend n bɛ se ka faso euh, valoriser ka fanka di faso ma ka dawula di faso ma ka faso tɔgɔ dumanw lakali diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ dɛrɛmɛ kelen mana kɛ n bolo wali dɛrɛmɛ fila mana kɛ n bolo n bɛ se ka dɛrɛmɛ kelen ka bila ka taa faso la ka taa kɛ ka birikiden dɔ fɛn dɔ faso de kɔnɔla la wali ka kɛ ka projet dɔ réaliser faso kɔnɔla la min bɛ se ka dɛsɛbagatɔw fɛnɛ dɛmɛ cogoya min na min bɛ se ka faso yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ ka a yɛrɛ jɔ cogoya min na fasodenw bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ fosi ye mais dɛrɛmɛ kelen dɛrɛmɛ kelen yɛrɛ de fɛnɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ jɔdaba jɔ kɛ faso jɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔla la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ne ka kɛnɛ alihamdulila ne bɛ se ka fɔ ala barika la ne ka kɛnɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen olu man kɛnɛ hali fatɔ o jɔyɔrɔ bɛ faso jɔ la n b'o fɔ mun de la n b'o fɔ ka da ko dɔ de fɛnɛ kan fatɔ filɛ nin sisan nɔ a bɛ se ka kɛ a daga yɔrɔ a b'o lakanda zon tɛ se ka tɛmɛ yen nɔ tant que fatɔ yɛrɛ a jɔlen bɛ yen nɔ wali ni fatɔ daga yɔrɔ de don zon b'a fɔ ko présence adamaden dɔ de bɛ yen nɔ o ɲɛ bɛ a la sen fila bɛ a la da b'a kun n'u tɛmɛna yen nɔ n'o kɛra u ye mari o bɛ se k'u dénoncer comme o bɛ se k'u kɔfɔ cogoya min na an b'a fɔ cogoya min na bamanankan na donc u tɛ tɛmɛ yen cogoya si la donc o ye fatɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ fɛnɛ de di fasojɔ dɔ fɛnɛ na donc o bɛ ɲɛ a ma hali an ka eh, banabagatɔw u yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ dɔ la fɛnɛ parce que banabagatɔw olu de sababu fɛnɛ na an bɛ banaw fɛnɛ ko la dɔn jamana kɔnɔ an bɛ banaw recherche kɛ a banaw fɛnɛ kan ka se ka furaw ɲini a la fɛnɛ ka se ka a dɔn a ye mɔgɔ hakɛ min fɛnɛ minɛ jamana kɔnɔ a ye mɔgɔ suguya minnu yɛrɛ fɛnɛ minɛ a ye wagati hakɛ min k'u la a daminɛra cogoya min fɛnɛ na olu bɛ se k'o fɛnɛ fɔ o fɛnɛ bɛ kɛ sababu di ka jamana fɛnɛ kisi jamanaden tɔw fɛnɛ kisi o ɲɔgɔnna fɛnɛ ma wali ka dɔ wɛrɛ fɛnɛ ta kunbɛn donc o ye banabagatɔw jɔyɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ di fasojɔ la fasojɔ la bɛɛ lajɛlen n'an ko ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la a yɔrɔ de filɛ nin i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu di voilà donc o yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo fpr mali ka famili ale yɛrɛ ne yɛrɛ ye a ka a perezidanti di faransi ne ye faransi perezidanti di donc ko kuma bɛnni don kotigi yɛrɛ de da donc mɔgɔ mana kuma mɔgɔ kan cogo cogo a ka kan i yɛrɛ fɛnɛ ka se ka bɔ ka dɔ fɔ mɔgɔ bɛ se ka min faamuya parce que mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ fɛnɛ kan voilà donc ka aw fo ka mali ka famili bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo mali ka famili yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ la projet min fɛn nɔra ee an y'a sigi sen kan an kɔni jɔlen don a baaraw a lawaleyaliw a kow tɛmɛ siraw n'a bɔ siraw bɛɛ lajɛlen anw jɔlen don ni o di fɛnɛ anw jɔlen don ni projet ni eh, denmisɛnninw ka recensement ani eh, parents yɛrɛ fɛnɛ recenseli ni olu fɛnɛ yɔrɔ ɲinini k'u yɔrɔ dɔn ka tila k'u ka dosiyew ta préparer ka labɛn kosɛbɛ ka ko kɛ gɛlenya ani tilennenya sira kan fasojɔ yɛrɛ kɔnɔla la hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔla la badenya yɛrɛ kɔnɔla la eh, mandekaya yɛrɛ kɔnɔla la donc an b'a fɛ ka nin projet lawaleya mais an b'a fɛ a ka kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn k'i b'a fɛ ko k'i jeniyɔrɔ fin a koɲa la k'i b'a fɛ ko ka tasibila kɛ ni cɛfarin ninnu ye minnu tora anw de lakanali sababuya la k'i b'a fɛ ko ka tasibila k'u ye k'i b'a fɛ ko ka barikada kɛ u ye u su fara u ɲɛnama yɛrɛ kan parce que minnu bɛ yen bi toujours mɔgɔ dɔw de bɛ front yɛrɛ fɛnɛ na toujours dɔw bɛ taɲa dɔw fɛnɛ bɛ recruter ka tila ka fara u kan toujours voilà donc o bɛɛ ye fasoden kelen ninnu de di dunan tɛ militaires la a bɛɛ ye maliyɛndenw de di donc ni kelen tora tora an bɛɛ lajɛlen de ni kelen balola yɛrɛ fɛnɛ a balola an bɛɛ lajɛlen de ye donc minnu taɲana an hakili b'u la k'a yir'u la ko k'a fɔ an hakili b'u la o bɛ se ka kɛ cogoya min na o de ye nin n'a ɲɔgɔnna caman de bi malika famili ye sigikafɔ kɛ an y'a sigikafɔ kɛ don min na ŋaniya ɲumanw nana ta ŋaniya ɲumanw nana kɛ nin de di ko k'a fɔ an ka kan ka tasibila de kɛ an ka militɛri ninnu ye kosɛbɛ ka barikada kɛ olu ye kosɛbɛ komi mali kɛlɛko bɛ cogoya min na nin a kɛɲɛlen ka e, dala sa an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ a fura di toujours ala ka bɛn ani kelenya na maliba yɛrɛ kɔnɔla la cogoya min na malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que mali nin bɛ se ka jɔ eh, badenya ni sinjiya yɛrɛ kɔnɔla la ani kelenya yɛrɛ de kɔnɔla la donc an ka laɲini ye o di mais minnu taɲara a tɛ se ka kɛ k'olu denw bɛ se ka to jigintanya la ko k'a fɔ k'olu denw ka to yɔliyɔli la ko k'a fɔ k'olu musow n'u denw ka to eh, dugutilafɛ siɲɛna la k'a sɔrɔ anw bɛ yan nɔ a kɛra anw minnu kosɔn anw bɛ an ka sufɛ sunɔgɔ la k'a tɛ ka fosi bɔ anw ka sunɔgɔ la ko k'a fɔ k'a tɛ ka fosi bɔ anw ka activité la vraiment o ye fɛn min ye a tɛ bɛn mɔgɔ si ma a tɛ bɛn mɔgɔ si ma a bɛ se ka kɛ sababu di ka mɔgɔ wɛrɛw décourager u tɛ taa front na a bɛ se ka kɛ sababu di ka mɔgɔ wɛrɛw bali ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka anw lakana donc don min na n'o tɛ yen nɔ an bɛɛ b'a ye ko k'a fɔ kɛlɛ nin bɛ yɔrɔ min na n'i y'a ye an bɛ fɛtiw kɛ n'i y'a ye an b'an ka activitéw kɛ an b'an ka dabalo dayirimɛ ɲiniw kɛ an hakili sigilen dugusɛ bɛɛ kota ninnu de bɛ yen nɔ ka don an ni an jugulamɔgɔ mali yɛrɛ n'a jugulamɔgɔ ninnu cɛ donc an b'u fo kosɛbɛ an fana ye miiriya min ta ka ɲɛsin u ma ka se ka barikada k'u ye ka tasibila k'u ye o de kɛra nin ye wa an b'a fɛ fɛnɛ ka baara kɛ an ni maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye maa o maa i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ i bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin a koɲa la donc o yɔrɔ la n ko wala bi n ko k'a fɔ n yɛrɛ bɛna ka na walanwalani kɛ ka ɲɛsin an badenw bɛɛ lajɛlen ma maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka porozɛ ni faamuya porozɛ ni dabɔra denmisɛnnin minnu kama a ka d'an ye ka mali denmisɛnninw bɛɛ dɛmɛ dɛsɛbagatɔw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ mɛ an tɛ se a se tɛ an ye bon diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni de di ko dɔɔni dɔɔni tɛ serigɛba tɔ to a daga la donc o yɔrɔ la urgent anw yɛrɛ bolo o ye minnu ye bi o ye nin mɔgɔ ninnu de di o ye militaire den ninnu de di donc an b'u fo kosɛbɛ eh, u ka eh, bonya ani karama la militaire ninnu an b'u fo vraiment an bɛ dugawu don k'u ye toujours barabara lali ala k'o nɔgɔya u ye minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛlɛyɔrɔ la bi ala k'u kisi ala k'u lakanda ala k'u kisi marifakisɛw tɔɔrɔ ma ala k'u kisi eh, miniw tɔɔrɔ ma ala k'u kisi eh, bɔmuw tɔɔrɔ ma donc vraiment an ka duwawu b'u ye su fara tile kan malika familiw hakili b'u la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen hakili b'u la jeunesse conscience bɛɛ lajɛlen hakili b'u la fɛnɛ ni ala sɔnna ma an se ye min ye an b'o kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ko la mɛ an b'a dɔn ni jamakulu n'an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ se ka belebele kɛ nin koɲa la an bɛ se ka nin jama ni denmisɛnnin hakɛ min bɛ yen bi an bɛ se k'a ta en charge a se b'an ye a se bɛ ala ye a se bɛ masa alahu taala ye ale bɛ se ka an dɛmɛ a la kɔmi tubabu yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na diɲɛnatigɛ la mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ de ɲini ala fɛ ni ala b'i dɛmɛ a la n'a b'a a k'i dɛmɛ ka a réaliser ni u b'a fɔ a ma ko l'homme propose dieu dispose donc dɔwɛrɛ tɛ dɛ fo k'a fɔ mɔgɔ de bɛ wuli ka ko la ɲini ala fɛ ala k'a k'i ye ala kɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ a la i ka se k'a ɲɛ sɔrɔ a ko la cogoya min na donc an b'a ɲini ala fɛ alahu taala fɛ a kɛ anw dɛmɛ nin koɲa la ka ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen kɛ anw dɛmɛ nin koɲa la association nin yɛrɛ dɔrɔn tɛ association nin dɔrɔn tɛ association nin ye jɛkulu de di mɛ jɛkulu nin ko fɛnɛ k'olu satigɛlen don ko ka nin ko la waleya olu de bɛ se k'a baara kɛ a dɔnniya b'u la a fɛn a waleyaw hɔrɔnya b'u la a danbetigiya b'u la donc u b'a fɛ ka nin ko la waleya mali kɔnɔ ka se k'a yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na ko k'a fɔ jeunesse bɛ se an bɛ se ka ko kɛ a hakilina ɲumanw b'an na mɛ an bɛ dɛmɛbagaw yɛrɛ fɛnɛ ɲini ka fara an ka dɛmɛbaga minnu fɛnɛ bɛ se k'an senkɔrɔ tintin nin koɲaw la an ka se ka yɛlɛ sanfɛ ni nin ko dun ye an ka se k'a yira diɲɛ bɛɛ la fɛnɛ ko k'a fɔ mali ye danbetigi jamana de ye ko mali ye hɔrɔnya jamana de ye ko mali ye kelenya jamana de ye ɲɔgɔnminɛ jamana n'an ka dumuni kɛ bonya ani karama o jamana ye maliba de ye donc an b'o de yira diɲɛ bɛɛ fɛnɛ na ka tila ka yira diɲɛ bɛɛ la ko mali ye fɛn ye jamana di jamana min tɛ sɔn vraiment tulonkɛ ka kɛ a denw na jamana min hakili bɛ jamanaden min hakili bɛ jamana la an sigilen mɛnɛ kɛ diɲɛ fan o fan fɛ donc an hakili bɛ an ka faso maliba la donc o yɔrɔ la an bɛ eh, maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen fo surtout surtout mɔgɔ minnu bɛ kɔkan nin wagati nin na kosɛbɛ olu de sigilen filɛ sanko nin wagati u jɔrɔlen bɛ faso maliba la u jɔrɔlen bɛ balima minnu bɛ maliba yɛrɛ kɔnɔla la u jɔrɔlen bɛ faso maliba yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na eh, o fɛɛrɛ olu tigɛli la o fɛɛrɛ tigɛli o kɔnɔna yɛrɛ fɛnɛ na o de fɛnɛ nana ni nin hakilina ɲuman caman di donc an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mali ka famili kanubaga bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye soutenance kɛ nin koɲa la ni o ye eh, u jenikɔrɔ fini ko de a koɲa la ka dɛmɛni kɛ ka ɲɛsin mali ka famili ma dɛmɛ min don a dɔw ye publicitéw kɛ ni k'a yira diɲɛ na wali k'an ka eh, lancement a vidéo ta ka lase yɔrɔ la anw fɛnɛ tɛ se ka lase yɔrɔ min na wali ka fasa ta ka o daana pour que hali arajosow ani an baden minnu bɛ yen nɔ ni connexion tɛ olu fan fɛ olu fɛnɛ ka se k'a dɔn ko k'a fɔ eh, jɛkulu bɛ diɲɛ na bi olu kɛlen don ka nin ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin an ka surasidenw ma surasi minnu taɲana ka ɲɛsin olu denw ma ko k'a fɔ an hakili b'u la su fara tile kan donc a dabɔra o de kama donc parrainage ko la an y'a laɲini fɔlɔ ka denmansaw de ɲini an ye denmansa minnu an kan bɛ denmansa minnu ma ni tubabukan na an b'a fɔ a ma ko parɛnw ni marɛniw ni o ye denbaw de di bamanankan yɛrɛ la denbaw ni denfaw o ɲini nin den ninnu na minnu bɛ se ka dɔ kɛ nin den ninnu ye minnu bɛ se ka nin denmisɛnnin ninnu ka don u jigi kɔrɔ k'u ɲɛji cɛ ka eh, dimi min bɛ u dusukun na dɔ bɛ se ka dɔ bɛ se ka bɔ o dimi na cogoya min na fako hami min bɛ u dusukun na ka se ka o ta ka b'u dusukun na ka yira u la ko k'a fɔ u fa de sara wali u ba de sara an faso de ye faso yɛrɛ denw de ye donc ko k'a fɔ ko faso denw hakili bɛ u la u bɛɛ lajɛlen bon a muso cɛ muso firiyatɔ minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ ka yir'u la fɛnɛ ko k'a fɔ an bɛ yan nɔ an hakili b'u la an b'u u cɛw u ka bravoure vraiment an b'a rekoni an y'a rekoni an hakili b'u la vraiment n'a se b'an ye a ka di an ye an k'u bɛɛ lajɛlen ta en charge mais adamaden dan ye i se de ye adamaden dan y'i se de ye mali ka famili ye ŋaniya min ta a y'i se kɛra min ye o kɛra ko ka den kɛmɛ ta nin denmisɛnnin ninnu na an ka militɛriw denw na n'o y'an ka sɔrɔdasiw ni an ka kɛlɛkɛcɛ eh, den minnu bɛ yɔliyɔli la bi ko an bɛ se k'o kɛmɛ kɔni ta sika tɛ min na o y'o di donc mais hali bi a tɔ bɛ o kɔfɛ hali bi den tɔ bɛ sɔrɔ o kɔfɛ a camanba anw dun tɛ se k'a bɛɛ ta donc a ka kan anw ka wele bila an balimaw ma an sinjiw ma an teriw ma an sigiɲɔgɔnw ma an maliyɛn denɲɔgɔnw ma u ka se ka fara an kan fɛnɛ ne b'a dɔn n'u farala an kan anw b'a dɔn n'u farala an kan an bɛ se ka fɛn ta min ka ca ni den kɛmɛ duuru di a se bɛ maliyɛn denw ye maliyɛn den minnu bɛ diaspora la nin wagati nin na n'o o ye tungarakɛw ye tungarakɛ min bɛ aventure la tunga na o ka ca bana si de o ye mɔgɔ miliyɔn miliyɔn de fɛnɛ ne bi bon imagine n'a fɔra ko militaire den kɛmɛ duuru kɛ kɛ yen sisan nɔ ɛ mun bɛ anw bali ko o ka dɛsɛ k'olu ta n'an farala ɲɔgɔn kan mun bɛ anw bali ka olu ɲɛji cɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma donc laɲini de wele bilakun ye an badenw bɛɛ lajɛlen de ma o de di dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔ to ko la an bɛɛ b'a dɔn an faso maliba a bɛ degun kɔnɔla la guvɛrɛnɛma kelen tɛ se guvɛrɛnɛma kelen tɛ se hali n'a sɔrɔ des fois fɛn dɔ mɔyɛn bɛ mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ ee a baarakɛbaga o tɛ sɔrɔ i bolo i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ yɛrɛ fɛnɛ baarakɛbaga b'e bolo mais a mɔyɛn tɛ i ye donc fɛn ninnu de bɛ ɲɔgɔn dafa fasoden ani guvɛrinɛma olu de bɛ ɲɔgɔn dafa an ka an ka ɲɛmɔgɔ minnu sigilen b'an kunna anw de bɛ ɲɔgɔn dafa anw de bɛ se k'olu bilasira anw de bɛ se k'a fɔ an sɔnna nin ma wala an ma sɔn nin ma olu de bɛ an ka baara de fana kama donc a man kan tɛ an fana k'an sigi k'an bolo da an sen kan ten cogoya si la an n'u bɛɛ b'a dɔn cɔ ko k'a fɔ faso bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kelen tɛ se jɛkulu kelen tɛ se ka faso wuli ka jɔ bɛɛ kɛ dɔɔni dɔɔni kɛ i kɛra faama di i kɛra fantan ye bɛɛ kɛ dɔɔni dɔɔni kɛ fantan yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon faso jɔli la kosɛbɛ n b'a fɔ mun na parce que fantan ale de bɛ se k'a degun de ɲɛfɔ ale de bɛ se ka jamana degun bɛ jamana kɔnɔ ale de b'o dɔn ale de bɛ terrain kan ale de bɛ se k'a lase minnu tɛ terrain kan k'a fɔ ko nin degun de bɛ faso nin kɔnɔ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ o la cogoya min na hakiliw bɛ hakilijagabɔw de bɛ se ka kɛ o la yɔrɔ sisan k'aw fɛɛrɛ o dabaliyaw tigɛ fantan yɛrɛ de fana bɛ se ka sariya minnu talen bɛ jamana jɔko la fantan de bɛ se k'a fɔ sisan nɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni sariya talen k'a ɲini k'a dɔn ko k'a fɔ ni sariya nin de bɛ yen nɔ ni laɲini nin de bɛ yen nɔ donc an ka kan k'o labato ni fantan bɛɛ fana ye sariya bato sisan nɔ kɔmi faamaw fana a bɛɛ labato cogoya min na fana i b'a ye jamana bɛ tilen jamana bɛ se ka jɔ hɔrɔnya badenya ani kelenya kɔnɔna la donc an b'a ɲini an badenw fɛ setan fara setigi kan an k'a bila an kɔnɔ ko k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn de dafa an bɛ ɲɔgɔn de dafa mɔgɔ kelen tɛ se ko la malika family ka lancement dabɔra o yɛrɛ de kama ka wuli ka se an badenw bɛɛ lajɛlen ma k'a lase an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma parce que mali yɛrɛ fɛnɛ jamana di jamana min n'i ma bi fɔ fɔlɔ a kanunin tun don diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mali teri tun ka ca kosɛbɛ mali teriw tun pɛrɛlen don fɛn kɛli la mali ye min tɛ nin yɛrɛ de donc o kanubaga ɲumanw hali bi o kelen kelen caman fɛnɛ bɛ diɲɛ ɲɛfɛ fɛnɛ diɲɛ fan tan naani tɔ bɛɛ lajɛlen ye olu bɛ yen fɛnɛ ala ka jɔn ɲumanw bɛ yen hali bi an bɛ compter u bɛɛ lajɛlen de kan parce que dɛmɛ e bɛ a di yɔrɔ min na i b'a dɔn i ye dɛmɛ de kɛ mais i t'a dɔn a bɛ hɛrɛ min lase e yɛrɛ ma i b'a dɔn dɛmɛ nin a bɛ taa yɔrɔ min na i t'a a hɛrɛ a bɛ nɛɛma lase jama hakɛ min ma e t'o dɔn a bɛ jɔda min kɛ faso yɛrɛ jɔli yɛrɛ fɛnɛ na e t'o dɔn mais e kɔni b'a kɛ dɔrɔn ko i ye dɛmɛ nin kɛ mais dɛrɛmɛ kelen dɛrɛmɛ kelen an b'a ɲini masa alahu taala fɛ dɛrɛmɛ kelen dɛrɛmɛ kelen mana don nin denmisɛnnin ninnu kunkanko la ala k'a kɛ fɛn barikalen ye dɛmɛ ma dabɔ seulement malika family kama a kɛbaga anw y'a miiriya ta anw y'a bila sen kan ka hakilinaw bila sen kan mais anw kelen tɛ se k'a kɛ anw kelen tɛ se k'a kɛ donc an b'aw fo mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ caman depuis lancement kɛra mɔgɔw ye an contacter u ye a essayer ka faamuyali ɲini a ko kɔnɔla la u y'a essayer ka u u ka parrainage ko n'o ye u ka denbaya ko n'u ka denfaya ko ka se ka confirmer anw ye ka yira ko k'a fɔ u b'u jeniyɔrɔ fin a koɲa la donc an b'o mɔgɔ olu bɛɛ lajɛlen fo publicité kɛlaw eh, video partager bagaw ani mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ commentaire yɛrɛ kɛ a koɲa la ani mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ b'a baara la bi malika famille yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment dan tɛ foli min na eh, fɛn min don projet min de don a fɔndala ka teli ka tɛmɛ a waleya yɛrɛ kɛli kan a waleya kɔlɔ i t'a dɔn ko baara b'a la fo ni i bɛ malika famille fo n'i kɛra a a kɔnɔla yɛrɛ de la donc n'i b'a kɔnɔ i b'a dɔn de ko ka fɔ baara b'a la vraiment cɛba dɔw de bɛ yen nɔ musoba dɔw de fɛnɛ bɛ yen nɔ ni malika famille bɛɛ tɛ se k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'u y'o suganti k'olu fɛnɛ bila nin baara la nin waleya la su fara tile kan fɛnɛ u fɛnɛ tɛ ka sunɔgɔ u bɛ kɔmi nin militaire minnu tora kɛlɛda la ayi bɛ kɔmi olu fɛnɛ nin sisan nɔ u fɛnɛ bɛ ka su fara tile kan ka ka wuli ka jɔ kɛ nin koɲa la baara nin bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an bolo baara nin bɛ se ka lawaleya cogoya min na pour que nin den ninnu ka se ka nin nafa bɔ cogoya min na nin den ninnu bɛ se ka balo cogoya min na an fɛ u bɛ se ka kalan cogoya min na an fɛ pour que k'u labɛn siniɲɛsigi an ka mali yɛrɛ mali faso maliba yɛrɛ ka si ka se k'u kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye ka se k'u kɛ denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲumanw ye ka ɲɛ ka bila an ka maliba ka siniɲɛsigi jama jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la donc n'an ye bi dɔn denmisɛnninw ye an b'a dɔn u bɛ sini dɔn anw ye donc laɲini ye denmisɛnnin ninnu ka se ka sini dɔn an ye cogoya min na ka se ka dɔn faso maliba ye ka maliba wuli k'a jɔ k'a bɔ degun kɔnɔ u fa n'u baw olu tora degun olu tora degun min na donc laɲini ye o de fɛnɛ ye vraiment n'an ye nin parrainage n'an ko k'an b'a nafa fɔ k'a ban an bɛ si yan nɔ video bɛ janya kojugu kojugu kojugu donc o yɔrɔ la n nana ka na parrainage la denfa minnu bɛ yen nɔ ani denba minnu bɛ yen nɔ n'olu b'a fɛ ka den parrainer donc aw mako bɛ papier saba de la o papier saba n'an ka cɛbaw n'an ka musobaw u y'a préparer ka ɲa u ma nɔgɔ to fosi de la u y'a bɛɛ labɛn ka ɲa nɔgɔ t'a la nɔgɔ t'a la vraiment nɔgɔ t'a la ee e cɛ o cɛ k'i pɛrɛlen don a ko kan ka den kelen ta en charge san fila san kelen san kilancɛ yɛrɛ wali san dama dama yɛrɛ kɔnɔla la i bɛ se k'o signaler nin papier ninnu kɔnɔla la e yɛrɛ de bolo b'a rempli wali i danayamɔgɔ dɔ b'a rempli i jigi bɛ mɔgɔ min kan i bɛ mɔgɔ min dɔn kosɛbɛ i b'a dɔn mɔgɔ min fana bɛ se ka papier nin rempli ka ɲa tileninya gɛlɛya kɔnɔdɔnja kɔnɔdɔnja yɛrɛ kɔnɔna la i b'a di o tigilamɔgɔ ma fana o b'a rempli parce que n'an ko k'an b'a rempli a tigilamɔgɔ place la o fana ye ko wɛrɛ de di donc pour i yɛrɛ tigila a tigilamɔgɔ yɛrɛ ka vie privée yɛrɛ kama a yɛrɛ de bɛ se k'i charger papier nin rempli la wali n'a tɛ se k'a rempli a bɛ se k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se k'a rempli a ye ka se ka papier nase a seyɔrɔ la après donc o ye papier fɔlɔ fɔlɔ o ye fiche de parrainage di fiche de parrainage ale ye tan de c'est comme ça donc aw ɲɛ b'a la ka ɲa papier nin bɛ rempli i mako bɛ information sugu sugu la o bɛɛ b'a kan o bɛɛ b'a kɔnɔ pour que k'i engager nin koɲa la donc a dugumala la i bɛ dati kɛ ka tila ka signature kɛ n'i y'o kɛ ale la o la sisan nɔ i bɛ se k'a foto ta i b'a foto ta wali ka taa scanner eh, yɔrɔ la i b'a scanner moyen min na i bɛ se k'a scanner cogoya min na ka na an ma adrɛsi la an ka fiche attestation sur attestation sur l'honneur o filɛ nin ye donc nin ye fiche filanan de di parrains aw mako de bɛ nin papier fila de la kosɛbɛ an ka parrains kɔni aw mako de bɛ nin na an'an ka marraines nin papier fila nin fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko fiche de parrainage filanan o de filɛ nin ye attestation sur l'honneur de parrainage o de filɛ nin ye Donc, papier sugu sugu si aw kana papier sugu si parce que an filɛ yɔrɔ min na nin réseaux sociaux kan tout est possible aussi aw kana papier sugu wɛrɛ si accepter wali k'o imprimer k'a remplir peut-être nin projet nin tɔgɔ la k'a sɔrɔ nin projet mɔgɔ tɛ n ye fiche fila min yira aw la nin de aw b'aw jija nin kan kosɛbɛ donc n'a ye nin aran fila remplir attestation sur l'honneur nin ale b'i ka engagement de yira a b'a yira ko k'a fɔ i bɛ kalikan ta ka dossier nin aram eh, eh, eh, den kelen ta en charge wali den fila ta en charge i se ye min ye ko i ye kalikan ta a koɲa la i y'i ka i y'i ka yamaruya di a koɲa la pour que ka den kelen ta wali den fila ta wali i se ye min den hakɛ min ye donc o la fɛnɛ o kɔfɛ i bɛ nin de rempli fiche de parrainage ale fɛnɛ na ale mako bɛ i suguya dɔɔni na a mako bɛ i tɔgɔ ni jamu na a mako bɛ i ka adrɛsi la komi a mako bɛ i ka numéro de téléphone ani i ka i sigilen bɛ jamana min kan a mako b'o fɛnɛ na donc n'i y'o rempli i bɛ den hakɛ min ta wali i bɛ se ka den hakɛ min fɛnɛ ta san hakɛ min kɔnɔla la i b'o fɛnɛ o sɛbɛ a la donc n'o bɔra yen nɔ i bɛ se ka den nin ka charge ni an ko a ma ko kalo kalo waa fila sɛfa waa fila kalo kalo sɛfa waa fila donc an bɛ ala deli an baden maliyɛn fɛn fɛn i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ kan i ka se ka o sara au moins ni denmisɛnnin ninnu ye donc i bɛ se k'a bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ komi i bɛ se ka a dɔgɔdɔgɔnin sara cogoya min na soit trois mois trois mois i bɛ i bɛ se ka trois mois ɲɔgɔn sara ɲɔgɔn fɛ komi i bɛ se ka a sara san yɛrɛ mumɛ kɔnɔla la chaque mois wali i bɛ se k'a bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ sara cogoya min na siɲɛ kelen o fɛnɛ moyen fɛnɛ b'a la olu de fɛnɛ filɛ nin ye donc o fɛnɛ bɛɛ bɛ nin fiche kelen de kan donc n'i y'o fɛnɛ olu bɛɛ rempli tuma min na i bɛ dati de kɛ sisan nɔ k'a signer donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu b'a fɛ ka den ta u bɛ se ka den ta olu de bɛ nin nin sanfɛla ninnu bɛɛ de rempli fɛnɛ k'u ka données bɛɛ di n'o kɛra o la sisan nɔ adrɛsi adrɛsi mɛli de filɛ nin ye donc ni adrɛsi mɛli nin filɛ duguma nin ye à droite tout à droite donc o ye association de parrainage ka adresse mail de di donc i bɛ dossier scanner ale de la n'i y'a scanner an ma nin adresse la an bɛ dossier sɔrɔ wali i bɛ se ka foto ta ka ɲa n'i bɛ an ka telegram kɔnɔna la wali n'i bɛ whatsapp kan wali eh, n'i bɛ fɛn comment il s'appelle eh, viber kan donc i bɛ se ka a foto ta ka ɲa fɛnɛ k'a ci an ma o fɛnɛ na donc n'olu bɛɛ sɔrɔla anw fɛ tuma min na dossier dafalen sɔrɔla anw fɛ tuma min na an bɛ an fɛnɛ b'an tɛgɛnɔ la papiye la an b'an tɛgɛnɔ la papiye la fɛnɛ i ka baaraw bɛɛ e yɛrɛ kelen k'i ka fɛnɔ bɛɛ kɛ tuma min na donc n'i ye wari sara i mana wari hakɛ min sara n'a sɔrɔ i sera ka kalo saba de sara wa n'a sɔrɔ i sera ka san tilancɛ de sara wali san kelen mumɛ sara an bɛ fiche tɛgɛnɔda papiye dɔ de la k'o fɛnɛ d'i ma pour que k'a yira ko k'a fɔ i ye wari hakɛ nin sara anw ye pour i den i ye den min ni tubabukan na an b'a fɔ ko i ka filleul i ye den min ta en charge o ka fɛnɔ o papiye fɛnɛ filɛ nin ye n'an b'a fɔ a ma ko reçu de paiement donc mɔgɔ minnu bɛ wari koɲa gereli fɛnɛ na o mɔgɔ olu sugantira fɛnɛ déjà olu fɛnɛ bɛ i bolonɔ da nin papiye de la k'a c'i ma n'u y'a c'i ma wala fɛnɛ sisan nɔ donc i b'i jija ka nin reçu nin garder i bolo i mana sara sara cogoya min na ni o, o sara a sarako ta i b'i jija nin papiye kɛ sɔrɔ i fɛ fɛnɛ a sarako ta i fɛ de bɛ a kɛra de donc i bɛ i jija a sarako ta i fɛ i ka se k'a ladɔnniya ko k'a fɔ i ye nin kalo hakɛ masina de sara wali i ye san totalité sara an ka se ka nin fiche d'i ma donc n'o dir'i ma i bɛ o papiye nin fɛnɛ mara i bolo i b'a mara i bolo a bɛ se ka kɛ i b'a mara i ka telefɔni kɔnɔ komi i bɛ se k'a mara i ka ordinatɛri kɔnɔ komi i bɛ se ka a bɔ ka a bila i bolo cogoya min fɛnɛ na yen nɔ i ka dosiyew bɛ mara dokiman ofisiyɛliw bɛ mara yɔrɔ min na i bolo i bɛ jija ka kɛrɛnkɛrɛn ka nin mara kosɛbɛ ka i bolo o cogoya la yen fɛnɛ ale ni fiche de parrainage ninnu filɛ nin donc i bɛ jija k'u mara ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc o yɔrɔ fɛnɛ na i tɛ se ka sarali fɛnɛ kɛ ni an ma nin papiye fɛnɛ c'i ma ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka virement de kɛ ni mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u ka sarali kɛ virement de sisan nɔ an bɛ nin papiye de c'i ma bon nin papiye nin y'an ka relevé d'identité bancaire de di n'an b'a fɔ a ma ko RIB o de filɛ nin ye association fɛnɛ tɔgɔ la i kana wari bila mɔgɔ si kana na a ka den ka wari bila cogo bolo wɛrɛ fosi de kan ni nin bolo tɛ n'i bɛ warigbɛ sara i b'i jija i k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ baara nin na mɔgɔ minnu bɛ baara nin na donc ne yɛrɛ b'o la ani trésorier ou bien an ka trésorier minnu bɛ yen nɔ i b'a di olu de ma o mɔgɔ fila fɛnɛ olu de bɛ se ka wari encaisser ka sɔrɔ ka reçu nin d'i ma a koɲa la sinon virement laɲini confinement tile nin na virements de bɛ se ka kɛ compte de kɔnɔ donc i bɛ nin papier nin nin relevé d'identité bancaire nin i bɛ nin enregistrer i ka banque la n'i ye nin enregistrer ka ban i ka banque la i bɛ se ka virement kɛ nin kɔnɔ n'i ye virement fɛnɛ kɛ i b'a sɛbɛn a la toujours PDS k'i tɔgɔ sɛbɛn k'i jamu fɛnɛ sɛbɛn parce que u bɛ i ɲininka motif de la n'u y'i ɲininka banque b'i ɲininka o la n'i ye virement kɛ donc i bɛ motif kɛ PDS n'o ye PEDS ça veut dire parrainage enfant des soldats tombés au front donc i bɛ o de kɛ motif la k'i tɔgɔ ani jamu sɛbɛn comme ça an bɛ se k'i identifier teliya la ko k'a fɔ nin ye karisa de ta ye. voilà donc n'o identifié la tuma min na reçu fɛnɛ bɛ ci ma o la k'a confirmer comme quoi i ye nin de sara an y'i ka wari sɔrɔ donc i ka den ka koɲa o ye bilalen ni sen kan donc n'o bɛɛ kɛra tuma min na an bɛ tila ka denmisɛnninw recenser fɛnɛ den min bɛ yen nɔ n'o ka kan ka attribuer i la ni i ka kan ka den min ta doni ta sisan i ka kan ka don den min jigi kɔrɔ o fɛnɛ ka papier o bɛ rempli an fɛ fɛnɛ sisan nɔ ka tila k'o fɛnɛ ci ma donc i b'o fɛnɛ mara i bolo ka dɔn ko k'a fɔ e sera ka i sera ka karimasina de parrainer i sera ka don karimasina de jigi kɔrɔ a kɛra cɛ di a kɛra muso ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ vraiment an b'a ɲini u fɛ an b'a bɛɛ fɔ bi fɛnɛ pour que eh, sika kɛ bɔ aw la aw de ye denmansaw de ye aw de ko k'aw de b'a fɛ ko ka don ni denmisɛnnin tina jigi kɔrɔ aw de ko k'aw bɛ se ko ka den kelen ta wali den fila ta fɛn fɛn laɲini ye min ye dɔrɔn a kana na bɔ association ka règle kɔnɔla la dɔrɔn sinon i bɛ se ka den choisir hali den sexe sugu min i b'a fɛ ka min parrainer i bɛ se k'o fɔ a ka di n ye ka musomanin dɔ de parrainer a ka di n ye musomanin ka don muso eh, cɛmanin dɔ fɛnɛ de jigi kɔrɔ a ka kalankoɲa la o fɛnɛ o parrainer donc i bɛ se k'o fɛnɛ fɔ donc n'o kɛra an bɛ se ka den musomanin dɔ fɛnɛ parrainer e yɛrɛ tɔgɔ la wala fɛnɛ donc o bɛ attribuer la o cogoyaw fɛnɛ na. e de sago bɛ a la i b'a fɛ ka den hakɛ an kɔni bolo a kana bɔ militaire den militaire minnu tora kɛlɛyɔrɔ la a tɛ se ka ta yɔrɔ wɛrɛ si la ni olu tɛ donc an kɔni b'o o de dɔ de attribuer la forcément sinon n'a bɔr'o la i bɛ se ka hali den sexe choisir n'a ka di ye ka musomanin de parrainer comme an filɛ bi tele min na an b'a fɔ ko ni an baw kalanna an ba kelen kalanni muso kelen kalanni o bɛ comme jamana kelen kalanni quoi voilà donc a mɔgɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu fɛnɛ pɛrɛlen don ka denmusomaninw de parrainer kosɛbɛ pour que ka muso kalanni caya fɛnɛ pour que maliba nin yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka avancer cogoya min na dɔnniya yɛrɛ kɔnɔla la hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔla la kosɛbɛ fɛnɛ parce que ni muso ale kalanna kalan bɛ daminɛ den yɛrɛ de ka kalan bɛ daminɛ déjà eh, den ba yɛrɛ de la donc ni den ba kalannen don a ka ca ala fɛ a den bɛ éducation ɲuman sɔrɔ fɛnɛ a bɛ se ni cɛ tɛ yen kaban cɛ bɛ taa dayirimɛ ɲini yɔrɔ de la mais muso de bɛ denw kɛrɛfɛ ale de bɛ denw tɔpɔtɔ ale de bɛ ka denw bilasira k'a sɔrɔ dutigi ɲɛ tɛ yen nɔ donc o yɔrɔ de fɛnɛ na muso ka kalan nafa ka bon kosɛbɛ fɛnɛ donc faut que an k'o yɔrɔ fɛnɛ jateminɛ an k'an jija an ka muso caman kalan n b'o ɲini parrains ni marraines caman fɛ aw k'aw jija ka musomanw caman fɛnɛ kɛ se ka sɔrɔ nin kɔnɔla la vraiment parce que muso kelen kalanni o bɛ komi n'i ye muso denmusomani kelen parrainer muso kelen kalanni a bɛ komi i ye denkɛ ni cɛ duuru de kalan a bɛ komi i donna denkɛ ni cɛ duuru yɛrɛ ka eh, eh, jigiya kɔrɔ vraiment n'a y'a yɔrɔ faamuya n'a y'a yɔrɔ faamuya ne ka faamuya yɛrɛ la n'a y'a yɔrɔ faamuya vraiment o yɔrɔ la aw bɛ se ka aw ka choix kɛ cogoya min na fo na fo n'o dɛsɛra voilà ok n ka foli b'aw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la donc i den ka fiche de parrainage minɛ na fɛnɛ i den fɛnɛ bɛ recenser o ka fiche de recensement o fɛnɛ bɛ o papier a ka données n'a ka fɛn dɔ bɛɛ bɛ k'o kan o fɛnɛ bɛ lase i ma an b'o ci i ma an b'o ci i ma fɛnɛ donc i b'o fɛnɛ sɔrɔ o la n'o bɛɛ kɛra tuma min na o baarakɛlaw fɛnɛ bɛ yen nɔ an ka jɛkulu minnu bɛ mali mali yɛrɛ la yen nɔ olu fɛnɛ bɛ yen nɔ o kama ani eh, dɛmɛbagajɛkulu caman bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ ɲɛsinnen don ni mɔgɔ ninnu ka jigiyaw baaraw la waleyali eh, dɛmɛko ɲumanw o sira olu kan donc olu caman fɛnɛ bɛ yen nɔ k'an dɛmɛ a koɲa la eh, an b'olu fo kosɛbɛ fɛnɛ min ye an ka militaires ka ɲɛmɔgɔw ni camp de militaires ɲɛmɔgɔ ninnu ni an an ka kolonɛliw ni an ka eh, an ka jeneraliw ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ dɔ de kɛ nin dossier nin ni projet nin baara la an b'u bɛɛ lajɛlen fo projet tɛ se ka tɛmɛ tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ na n'u u ma u jeniyɔrɔ fin a ko la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini masa alahu taala fɛ faamuyali ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma donc o de tun don ka dossier ninnu présenter aw la aw k'aw jija ka dossier ninnu identifier vraiment aw kana dossier bolo don papier fosi kɔrɔ ni nin fiche ninnu min yiralen filɛ nin ni nin fiche ninnu tɛ donc aw b'o de ta en charge ka garder aw bolo fɛnɛ précieusement

voilà donc n y'a fɔ cogoya min na ni papier fila kɔni a y'aw jija ni papier fila parrainw ni marrainew adresse mail b'a duguma i b'a ci mɔgɔ minnu ma donc n'o an bɔra o la sisan nɔ an bɛna aw ka kan ka mɔgɔ minnu wele ka kuma ɲɛsin mɔgɔ minnu ma an bɛ na olu la a ye hakɛ to donc o mɔgɔ olu n'i mana kɛ faransi mɔgɔ fila bɛ yen nɔ faransi forcément ni mɔgɔ minnu tɛ ne yɛrɛ dɔn parce que ne ye malika famille faransi ne de y'a présidente di bon projet min fana filɛ nin ale fana présidentiya n y'o projet nin fana présidente di donc faransi yan nɔ ou erɔpu mumɛ bɛɛ erɔpu bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka parrainage kɛ i b'i jija ka se n'i bɛ ne dɔn n'i bɛ ne ka contact dɔn i bɛ ne se ne ma wali mɔgɔ fila bɛ yen nɔ i bɛ se o ma malika famille kɔnɔla la n'o ye an b'a fɔ o ma ko mc bala fakɔli a ka contact bɛ yan nɔ fɛnɛ an y'a publier mc ka page sanfɛ mais après an ka cɛdenw bɛna numéro ninnu fɛnɛ rajouter eh, vidéo nin na cogoya min na pour que aw se ka a ye voilà donc après u bɛna vidéo nin publier ni a di soit ni mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla yan kɛnɛ kɔnɔla la yan tout de suite n'u mago bɛ u ka contact la aw bɛ se ka contact ninnu aw bɛ se k'a sɛbɛn aw ka commentaire fɛnɛ na a ka commentaire tɔ yɛrɛ fɛnɛ fɛ a b'a sɛbɛn sisan nɔ a bɛ se k'a ye commentaire kɔnɔna la videow la mɔgɔ minnu bɛna videow lajɛ u bɛ se ka contact ninnu sɔrɔ cogoya min na directement donc n bɛ faransi ta n b'o fɔ aw ɲɛna aw bɛ a sɛbɛn commentaire ninnu na sisan sisan nɔ donc mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ ni an ko k'o ye MC Bala Fakoli di Fakoli ale ka numéro MC Fransi ale ka numéro ye 06

voilà ɲanta sɛbɛlen n'aw fɛ dɛ ɲanta sɛbɛlen n'aw fɛ aw b'a sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de comme ça ni minnu ye video lajɛ u bɛ se ka nimoro ni sɔrɔ o kɔnɔ voilà merci denise merci beaucoup ne yɛrɛ de don voilà 06 61 59 21 68 merci n b'aw bɛɛ lajɛlen fo dabo merci beaucoup ah siraka siraba i ka foli belebeleba bɛ yan nɔ merci donc n'o bɔra yen an bɛ nimoro filanan fɛnɛ ta nimoro filanan force de frappe force de frappe tarawele donc ale fɛnɛ ye nin projet ni administrateurba dɔ de ye min fɛnɛ bɛ se ka aw bɛ se ka mɔgɔ min wele su fara tile kan ni a ka denbaya ka diɲɛ de aw bɛ se k'ale fɛnɛ wele su fara tile kan ka information fɛnɛ ta a koɲa la wali ka aw ka parrainage ko n'aw mako bɛ dossiers la ale bɛ se ne ma wali an ka musoba minnu bɛ yen fɛnɛ a baara de la a bɛ se ka aw ka demande bila ka taa olu fɛ yen nɔ u bɛ dossiers ci ka taa aw ma.

donc a bɛ nimoro filanan o fɛnɛ a y'a kɛ commentaire la comme ça mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ se ka nimoro ta u b'a ye directement u bɛ se ka u ka weleliw kɛ ka ɲɛsin nin mɔgɔ fila ma voilà donc ale ka nimoro n bɛ segin a kan 06 18 70 86 02 06 18 70 86 02 donc o ye force de frappe ka numéro di voilà merci beaucoup ni ne don grand sœur awa tesa i ka foli belebeleba bɛ yan fɛnɛ voilà donc ale ye numéro filanan ni donc aw bɛ se ka nin maa fila nin de wele su fara tile kan donc ni olu de bɛ se ka aw ka dossier a labɛn wali ka mɔgɔ a lase mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ se k'a labɛn k'a lase aw ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu chargelen don a tigilamɔgɔw ka dossierw labɛnni na k'a lase aw ma eh, cogoya bɛɛ dɔ la bon a bɛ se k'a lawaleya aw fɛ cogoya min na k'o bɛɛ lasago cogoya min na a bɛ aw bilasira aw fɛnɛ na su fara tile kan fɛnɛ donc donc aw b'aw jija nin maa fila nin aw b'u wele bon mɔgɔ minnu bɛ ne yɛrɛ dɔn ni aw bɛ n ka eh, messenger dɔn Bon ne tɛ ka message lajɛla kosɛbɛ yɛrɛ fɛnɛ parce que vraiment eh, temps ba tɛ kɛla n bolo ka ale lajɛ voilà mais aw b'aw jija ka message kɔni ci n ma n ka eh, page facebook kɔnɔla la wali nin video kelen nin n'aw y'a lajɛ aw bɛ se ka message ci nin kɔnɔla fɛnɛ na comme quoi aw b'a fɛ ka den parrainer fɛnɛ par commentaire o la fɛnɛ o bɛ ye donc soit n bɛ adresse mail fɛnɛ ci aw ma adresse mail min fɛnɛ na n'aw bɛ se k'aw ka message ci ka taga o la fɛnɛ ni olu fɛnɛ bɛ se ka aw ka aw identifier cogoya min na ka sɔrɔ ka eh, aw ka dossier ta en compte ka aw contacter mais n'aw ye mɔgɔ ninnu wele aw b'aw jija aw ka aw ka numéro de téléphone di a tigilamɔgɔw ma k'aw tɔgɔ n'aw jamu di a tigilamɔgɔw ma pour que an ka se ka aw rappeler ka sɔrɔ ka dossier ko a bɛ tɛmɛ cogoya min na e yɛrɛ b'i ka choix kɛ n'a kɛ y'an k'a ci i ma email de la wali n'a kɛ y'an k'a ci i ma par courrier voilà n'o kɛra voilà an bɛ se k'o choix kɛ ɲɔgɔn fɛ wali wali n'i bɛ telegram sanfɛ n'a bɛ ci i ma eh, site ninnu sanfɛ fɛnɛ i bɛ se k'o choix fɛnɛ kɛ voilà

P, E, D, S, FPR, arrobase, yahoo, point com. Voilà. Donc, o fɛnɛ ye adresse mail de di projet nin adresse mail de di ni mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u ka an contacter o kan i bɛ se ka message ci an ma o fɛnɛ na kɔmi o kelenw fɛnɛ na aw bɛ se ka ka dossierw remplilen ci ale fɛnɛ na cogoya min na a scanner ka taga o adresse la cogoya min na ok voilà an ka foli bɛ aw ye faamuyali ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma bon ni Europe mumɛ bɔla la Europe yɛrɛ o tɛ Europe yɛrɛ mumɛ dɔrɔn ni o ye possibilité de di mɔgɔ o mɔgɔ bɛna kɛ Europe fan o fan fɛ mais o kɔfɛ Europe fan wɛrɛw bɛ yen nɔ i bɛ se ka mɔgɔ minnu fɛnɛ wele eh, olu ka contact ale bɛna publier n ka page nin a bɛ kɛ titre de sanfɛ aw bɛ se k'olu fɛnɛ wele n'aw ye video nin ye n'aw y'a lase a seyɔrɔw la mɔgɔ minnu mako bɛ k'a na olu fɛnɛ bɛ se k'o mɔgɔ olu wele ni Espagne b'o la itali b'o la fɛnɛ donc olu fɛnɛ bɛ europe kɔnɔla la bon mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu wele fɛnɛ eh, o fɛnɛ ye an ka lasigidenw de di donc n'u olu fɛnɛ ye mɔgɔ minnu ka dossier sɔrɔ a ka eh, a ka ca a la fɛ dossier bɛ na se anw ma mɔgɔ minnu bɛ a baara la fɛnɛ donc olu fɛnɛ ye lasigidenw de ye ni an b'a fɔ an ka antɛni dɔw de don quoi voilà olu fɛnɛ bɛ baara kɛ nɔgɔya kɔnɔla la eh, ni mɔgɔ minnu yɛrɛ mako bɛ dosiye yɛrɛ fana na mɛ a mɛ olu bɛ yen nɔ aw kɛrɛfɛ yen olu fana bɛ se ka dosiye lase aw ma aw bɛ se ka se u ka réunion kɛ yɔrɔw la wali ka dosiye an bɛna dosiye ninnu fana a ɛnprime ka t'u bila an ka jamana lasigi lasigidenso ninnu na n'o ye kɔnsula ni eh, an ka anbasadiw di donc an bɛ se ka taa a dossier bila yen fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ se ka dossier nin reçoit u ka fɛnw la u bɛ se ka taa a nɔfɛ yen nɔ ka taga ta an ka kɔnsulaw kɔnɔla la fɛnɛ donc a dossier fila bɛ se ka sɔrɔ yen nɔ donc a bɛ taa a nɔfɛ mais aw kana dossier kelen ta cogoya si la eh, feuille kelen ta cogoya si la aw bɛ feuille fila ne ta n ye fila min magɛlɛya aw ye ni fila de bɛ kɛ yen nɔ aw kana aw kana taga ten dɔrɔn ka taa kelen ta ten dɔrɔn ka tɛmɛ faut que aw ka layiru kan ani yamaruya o de ye nin papiye kelen ne b'o fɔ nin ne b'aw ka layiru kan n'aw ka yamaruya dili anw ma ka se ka baara nin kɛ o de filɛ nin ye fɛnɛ donc aw bɛ nin ta ka tila ka dɔ nin fɛnɛ ta nin papiye fila donc ninnu bɛna bila an ka kɔnsula kɔnɔla la donc ni mɔgɔ minnu ka surun yen na i bɛ se ka dosiye ninnu récupérer yen nɔ papiye ninnu récupérer yen nɔ ka sɔrɔ k'a rempli wa ni i y'a rempli i b'i jija kɔni k'a remplilen foto ta k'a date k'a signe ka foto ta k'a ci anw ma i b'a ci anw ma kɔmi n'i y'a ta i bɛ se ka i bɛ se ka ci jamana wɛrɛ lasigidenw wɛrɛ fɛnɛ ma minnu fɛnɛ bɛ erɔpu kɔnɔ n'o ye erɔpu ta di Donc, Espagne, Italie, bɛ yen nɔ, olu b'i occuper Europe fɛnɛ na, eh, comme France fɛnɛ cogoya min na. Donc après, Afrique centrale bɛ yen fɛnɛ, lasigidenw bɛ yen nɔ, min fɛnɛ b'i occuper o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ, ni aw b'a fɛ, aw n'u kɛ ɲɔgɔn ye, wali olu kɛ se ka papier ci aw ma, komi jamana bɛɛ n'a a jamana bɛɛ n'a ka eh, fɛnɔ administration kɛcogow de don u tɛ kelen ye donc surtout eh, wariko koɲa yɔrɔ fɛnɛ na mɔgɔ mɔgɔ bɛ afiriki fɛnɛ soit aw b'aw tilen an ka mɔgɔ lasigiden minnu minnu bɛ mali kɔnɔla la soit aw b'aw tilen olu ma ka dossier kɛ ni olu di wali aw bɛ se mɔgɔ minnu bɛ aw ka jamana kan lasigiden minnu bɛ aw ka jamana kan aw bɛ se olu fɛnɛ ma donc mali kɔnɔla la lasigiden fila fɛnɛ bɛ yen nɔ min ka weleli aw bɛ se ka mɔgɔ minnu wele su fara tile kan n'o ye an ka eh, monsieur sogoba ni o y'o di mali kɔnɔla la ani sorcier n'an b'a fɔ a ma ko sorcier an ka cɛ belebeleba dɔ fɛnɛw ne don minnu fɛnɛ bɛ papiye baara nin na sanga ni wagati su fara tile kan donc olu de bɛ mali kɔnɔla la yen nɔ voilà an ka presidenti dɔ bɛ yen ne yɛrɛ fɛnɛ ne yɛrɛ balimamuso dɔ bɛ yen nɔ fɛnɛ voilà n'o ye an balimamuso awa mayiga di fɛnɛ a ka foli belebeleba bɛ yan nɔ ani fpr mali ka famili mali a ka u ka peresidanti fɛnɛ a ka foli belebeleba yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ dan tɛ Dossier fana bɛna se nin mɔgɔ fɔlen ninnu fɛn fɛn ma Mali fana kɔnɔla la yan nɔ dossier bɛ se Mali kɔnɔla la o fana dossier bɛ se a seyɔrɔ la u bɛ baaraw kɛ eh, lafiya kɔnɔla la wala fana donc aw bɛ papiers sɔrɔ sûrement voilà o ye Afrique kɔnɔla de ye Afrique centrale bɛ yen nɔ comme Angola fana bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ monde arabe mɔgɔw fana bɛ yen nɔ mɔgɔ fana bɛ monde arabe la fana mɔgɔ mɔgɔ i mɛna kɛ arabu jamana fɛn fɛn kan fana i bɛ se k'i adresser mɔgɔ minnu na fana donc an b'u ka données fana publier page fana sanfɛ pour que aw ka se k'olu contacter fana donc n'o bɔra yen fana Canada bɛ yen nɔ états unis bɛ yen fɛnɛ ni ale fɛnɛ u mɔgɔ fila fɛnɛ bɛ baara kɛ fɛnɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ canada kɔmi mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ ameriki cogoya min na fɛnɛ donc o lasigidenw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ bɛ yen mɔgɔw fɛnɛ ka dosiyew traiter ka dosiyew lase aw ma ka tila ka eh, a lase a seyɔrɔ dɔ aw ka baara kɛlen kɔfɛ dosiye ninnu na quoi voilà donc o kɔfɛ voilà sisan nɔ ni dosiyew bɛ fɛn dɔ la an ka baarakɛla minnu bɛ yen nɔ minnu b'an ka dosiyew mɔnte ka bɛɛ bila rɛgili la ka bɛɛ kɛ a bɛ se ka a bɛ se ka parrainage bɛ se ka kɛ cogoya min na lafiya yɛrɛ kɔnɔla la an b'a dɔn mɔgɔ minnu don de kun bɛ baara nin na baaraba de bɛ a ko la su fara tile kan yɔrɔ kɔni diɲɛ fan tan naani bɛɛ mɔgɔw bɛ wele fan bɛɛ fɛ a bɛ se ka kɛ wagatiw bɛɛ de kɔmi wagatiw kɛcogo tɛ kelen ye fɛnɛ baara bɛ u bolo mais an bɛ dugawu don kɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ye si ni kɛnɛya ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu min n'o ye malika famille yɛrɛ ye ni olu de ye laɲini ta ka ɲɛsin an badenw bɛɛ lajɛlen ma fɛnɛ ni ka wele bila an balima maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma an bɛ jɛkulu malika famille fpr bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ i bɛ jɛkulu nin kɔnɔla la i tɛ jɛkulu nin kɔnɔla la i jɔyɔrɔ bɛ nin projet nin kɔnɔla la anw ye ŋaniya de ta anw y'a hakilina de ta anw y'a ka baaraw kɛ mais aw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'aw jeniyɔrɔ fin ni aw sɔnna ka aw fara an kan baara nin bɛ se ka kɛ cogoya min na tilennenya ni jɛlenya kɔnɔla la donc mɔgɔ mɔgɔ a ka di ye ka den parrainer a ka di ye ka yatimɛ ninnu dɔw ɲɛji cɛ a ka di ye hali ka dɛmɛ bila ka na u tɔgɔ la dɛrɛmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca i bɛ se ka dɛmɛ bila ka na u tɔgɔ la fiche kelen nin fɛnɛ kan o fɛnɛ bɛ yen nɔ n'i tɛ se hali den kelen kɔrɔ i bɛ se min na san kɔnɔla la i bɛ se min na san mumɛ yɛrɛ kɔnɔla la wali i bɛ wagati min na min se b'i ye ka di ninnu ma o fɛnɛ yɔrɔ bɛ yen nɔ i b'o fɛnɛ cocher n'i y'o cocher mɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ an ka tɔgɔtigi dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu ka baara ye an ka culture la fasayali de ye ni an b'a fɔ a ma ko ka valoriser diɲɛ fan tan ni naani fɛ o jɛkulu olu fana o mɔgɔw kelen kelenna bɛɛ fana bɛ se ka laɲiniw bila sen kan ka ɲɛsin eh, nin projet nin ma ni o ye i bɛ se ka concert sigi concert min na i bɛ se ka sɔrɔ a ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma ka kɛ ka dɛmɛ don nin denmisɛnnin nin ma nin projet nin kɔnɔ la nin projet nin ma quoi mɔgɔ bɛ yen nɔ u bɛ se ka sufɛ soirée dɔrɔn sigi u bɛ baara min k'o kɔnɔla la a bɛ se ka kɛ dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ u fɛ a kɔnɔla la u b'o de fana fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin nin denmisɛnnin kelen nin ma possibilité bɛɛ bɛ yen nɔ hali mɔgɔ min ni i yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ o activité minnu fɔlen o de e tɛ sɔrɔ o si kɔnɔla la ni o ye ten dɔrɔn a ka di ye au moins au moins ka tasibila kɛ nin sɔrɔdasi ninnu ye nin kɛlɛkɛcɛ minnu taɲana ka tasibila kɛ olu ye hali dɛrɛmɛ kelen ɲɔgɔn na i bɛ se k'a lase malika famili eh, membre ninnu ma membre minnu occupelen don a baaraw la donc o kɔntakiti minnu bilalen nin i bɛ se k'i adresser ni mɔgɔ ninnu na a bɛɛ la o bɛ yen nɔ financièrement mɔgɔ minnu se ye wari ye olu bɛ se k'o di o koɲa la minnu yɛrɛ fana se ye fɛn wɛrɛw ye min tɛ o ye a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛbɔw ye ni mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ fini kɔrɔw collecter cogoya min na a bɛ se ka kɛ o moyen dɔw di sisan nɔ i bɛ se ka kɛ ko k'a fɔ ko barikon dɔ b'i bolo ka ɲɛsin nin denmisɛnninw ma sisan nɔ i bɛ se ka barikon lase malika famili ee ma fɛnɛ u bɛ a lasagon lasagon cogo min ka di ye a koɲa la fɛnɛ donc malika famili mali bɛ yen nɔ o de fɛnɛ kama denmisɛnnin ninnu i bɛ se ka kalan cogoya min na hɔrɔnya kɔnɔla la u bɛ se ka kalan cogoya min na mali danbe danbetigiya yɛrɛ kɔnɔla la u bɛ se ka tilen cogoya min na société nin yɛrɛ kɔnɔla la mali yɛrɛ kɔnɔla la n'a ma kɛ ni jigilamisɛnya di n'a ma kɛ ni tɔɔrɔ sugu dɔ di u kan o denmisɛnnin olu i bɛ se ka i dɛmɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman na dɛmɛ caman na a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka fournitures san i se ye min ye k'o san u ye k'a lase nin jɛkulu ma pour parrainage enfant de soldat jɛkulu nin ma olu fana bɛ se ka i ka dɛmɛ lase u ma donc ka yɔrɔnin dɔ fɛsɛfɛsɛ fɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ an ka video dɔw kɔnɔ u ye ɲininkali kɛ ko est ce que olu bɛ se ka olu bɛna den minnu parrainer est ce que olu bɛ se ka na ɛɛ u bɛ se ka adopter wa u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ den ye wa donc ni an balimaw y'o jaabi ko k'a fɔ u tɛ se ka kɛ anw fɛ lasigidenw fana bɛ yen nɔ o koɲa la min tɛ anw ka nin projet ni parrainage ta di quoi comme parrainage yɛrɛ ale n'a tɔgɔ a tɔgɔ n'a kɔrɔ de yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na anw ta ye dɔrɔn i bɛ se ka kɛ den den fa de di den nin ma wali denba di den nin ma ka se ka don a jigi kɔrɔ ka dɔ bɔ a fa ni a ba a fa wali a ba ka haminako la o ka doni na ani denmisɛnnin yɛrɛ ka denmisɛnnin hakilima bɛɛ ka rêve ye ka se ka kalan ka kɛ mɔgɔba dɔ di sini ma sinikɛnɛ ma donc u bɛ se k'u ka rêve nawaleya cogoya min na i bɛ don a ye jigi kɔrɔ ka i senkɔrɔ tinti ka k'u ma jigi di ka k'u ma yiriba di u bɛ se ka yɛlɛ yiri min na dɔɔni dɔɔni ou e yɛrɛ bɛ se ka k'u ma fɛn ye min bɛ se k'a to u bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ cogoya min na wali u bɛ se ka wuli u kaman na cogoya min na hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna la n'a ma kɛ ni degunba di u kan donc i bɛ dɛmɛ misɛnnin min yɛrɛ fɛnɛ kɛ i ka da la ko k'a fɔ o ye belebeleba yɛrɛ fɛnɛ ni parce que o bɛ wo dɔ de da geren fɛnɛ o bɛ se ka kɛ wo sugu jumɛn ni a bɛ se ka kɛ denw ka ordonnance mana na sisan nɔ o sanni an bɛ se ka ordonnance san kɔmi ekɔli tɛ se ka kɛ denmisɛnnin fɛ n'a kɛnɛman tɛ kɔmi ekɔli tɛ se ka kɛ denmisɛnnin yɛrɛ fɛnɛ fɛ n'a kɔnkɔ b'a la kalan tɛ se ka don a kun a hakili la denmisɛnnin kɔnkɔtɔ hakili la ou denmisɛnnin a ka d'i ye i labɛn ko ɲuman ka taa ekɔliso la ka se ka fini ɲumanw don ka taa ekɔliso la i ka ekɔli minɛn dafalen kɛ k'i bolo donc a bɛ se ka kɛ sababu di ka nin denmisɛnnin dɔw ta ta kɔmi a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fɛnɛ ni e ka dɛmɛ dɛmɛni dɔrɔn ko k'a fɔ ko o de se b'e ye o bɛ se ka kɛ ka sababu di ka denmisɛnnin dɔ ka san dafa ta ni a denba sina dɛsɛra mɔgɔ tɛ ala deli a la mɔgɔ tɛ ko dɔn mais ala ala de kelen de ye se tigi di ale kelen de bɛ fɛn daminɛ cogo dɔn ale kelen de fana bɛ se ka fɛn laban cogo dɔn sɔrɔ bɛ dɔ ye bi dɛsɛ bɛ se ka k'o ye sini donc n'o denmansa min dɛsɛra sisan nɔ san kɔnɔla la a bɛ se ka kɛ e, e ka dɛmɛ bɛ se k'o da lageren donc ça veut dire que c'est comme si i ye denmisɛnnin ɲɛji cɛ i ye donna denmisɛnnin jigi kɔrɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma engagé denmisɛnnin min yɛrɛ tali la donc o ye jigi yɛrɛ fɛnɛ nɔ belebeleba dɔ de fɛnɛ ni donc o yɔrɔ de kama an ko ko jɔyɔrɔ bɛ aw bɛɛ lajɛlen na nin ko kɔnɔla la fɛnɛ i se ye min ye i b'o kɛ nin denmisɛnninw ye n'i y'a ye fɛnɛ video kelen o kɔnɔla la ko k'a fɔ e tɛ contact direct tɛ kɛ i ni dennin cɛ wali i ni famille cɛ cogoya dɔ fɛnɛ na o kɛkun ye mun de de raison o o kun yɛrɛ ye mun de ye o ye aw kana aw degi famille nin na kosɛbɛ wali aw kana tin sugu dɔ créer aw ni famille nin cɛ kosɛbɛ e bɛ se ka den identifier mais den man kan tɛ k'e identifier den man kan tɛ k'e dɔn e bɛ se ka den dɔn mais den man kan tɛ k'e dɔn pourquoi parce que ni ala y'a kɛ e ka dɛsɛ don dɔ la den dun ni e degelen den dun b'a dɔn ko e de ye ale jigi de ye donc ni e fɛnɛ dɛsɛra a bɛ kɛ jigilamisɛnya de kosɛbɛ den ma ni e dɛsɛra hali ni mɔgɔ wɛrɛ bilara e nɔ la i bɛ taa sɔrɔ lien min bɛ e ni den cɛ o fanga ka bon kojugu fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ lien bɛ e ni den cɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛ donna jigi kɔrɔ a bɛ jigilamisɛnya wɔrɔ dɔ la kosɛbɛ donc o yɔrɔ de fɛnɛ kama an ko k'a fɔ i bɛ se ka den ka fɛn dɔ kunnafoni kunnafoni ni mako b'a la jɛkulu min bɛ yen nɔ ka o kunnafoni olu de lase i ma ni mako bɛ den ka video la o bɛ tɛgɛ i den o b'a fɔ i den ye parrain mako bɛ nin na a b'a fɛ k'i kibaruya ta n'i ka kɛnɛ n'i man kɛnɛ wali a ye dɛmɛ min k'i ye n'a fɛnɛ selen b'i ma n'a selen t'i ma a bɛ se ka kɛ den den denmansa dɔw bɛ yen nɔ komi eh, an b'a fɔ an ka parrain dɔw bɛ yen wali marraine dɔw bɛ yen nɔ a ka d'u ye k'a dɔn n'a sɔrɔ u ka nafolo u ye ka min bɔ jigiya min ta n'a sɔrɔ a bɛ ka se a se yɔrɔ dɔ bon ni aw mako bɛ o kunnafoni olu fɛnɛ na aw ka den yɛrɛ fɛnɛ ka côté yɔrɔ la directement wali a mansa yɛrɛ fɛ yen donc olu fɛnɛ bɛ se k'o kunnafoni lase ayi ma pour que ka ko gɛ euh, ko ka se ka gɛya cogoya min na an ka se ka baara kɛ tilennenyaw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔla la cogoya min na mais gɛrɛnna sugu dɔ bɛ yen nɔ wali gɛrɛnna sugu dɔ bɛ yen nɔ a bɛ na ni tiɲɛni de to u ta donc pour éviter o tiɲɛni sugu olu fɛnɛ ka na anw b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka kow la sago an ye mɔgɔ minnu sugantilen don ka bila nin ko ɲɛmɔgɔya la komi ne yɛrɛ b'o kɔnɔ n yɛrɛ ye denmansa de ye n yɛrɛ ye denmansa de ye n yɛrɛ fɛnɛ doni de don den dɔw yɛrɛ fɛnɛ jigi kɔrɔ kɔmi aw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka don den minnu den dɔw jigi kɔrɔ cogoya min na an bɛɛ de ye maliyɛn ni n se ye min ye fɛnɛ ne b'o kɛ kɔmi mali ka famili kelen kelenna fɛnɛ se ye min ye olu b'o kɛ fɛnɛ jagoya tɛ ko k'a fɔ mali ka famili wali mali den bɛɛ ka den ta jagoya hali n'a se t'i ye o fɛn tɛ dɛmɛ ye dɛmɛ de di ŋaniya yira ye ŋaniya yira de di i bɛ se ka den ta n'a sɔrɔ a se b'i ye i bɛ se ka den ta long terme dɔ la min na i b'a dɔn ko k'a fɔ o de se b'i ye mɔgɔ minnu bɛ sarali kɛ san yɛrɛ san kelen mun bɛ sarali kɛ olu kɔni bɛ se k'a fɔ k'u sigi k'u hakili latigɛ ko k'a fɔ olu kɔni ka année o garantilen don donc an ka laɲini o ɲɔgɔnna fɛnɛ caman yɛrɛ fɛnɛ ni mais ni min tɛ s'o la fɛnɛ c'est pas forcé a jagoyalen t'i k'a kɛ i k'i ta sara o cogo fɛnɛ na mais a kɔni bɛ a yira i den na k'a yira jɛkulu min ni anw minnu sigilen bɛ a ko la ko k'a fɔ e ka o san kɔni o garantilen don ni an bɛ se ka hakili sigi o koɲa la ni maa min ye a ka san bɛɛ sara donc jɔrɔnako tɛ e ka année min bɛ yen nɔ en cours jɔrɔnako fosi t'o la bilen ni ka waleyaw kɛ ni den mako jɔra a ka fɛn na wagati min na a b'a sɔrɔ o wagati o bɛɛ a mana kɛ kalo début de wala sa o a kɛra kalo la fin de sa o a kɔni bɛ a sɔrɔ donc o, o sika tɛ kɛ den na wala bilen kɔmi o sika tɛ kɛ aw aw minnu ye bɛna kɛ denbaw de ani denfaw ye o sika tɛ kɛ aw yɛrɛ fɛnɛ na wala bilen a sika tɛ kɛ anw na fɛnɛ an minnu bɛ a baara la fɛnɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko k'a fɔ mali ka famili ka dɛrɛmɛ kelen tɛ dɛrɛmɛ kelen a mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ u tɛ si tɛ dɛrɛmɛ kelen ɲinin a ko la olu ko de ko u bɛ u fɛnɛ jeniyɔrɔ fin fasojɔ de la k'u fɛnɛ bɛ u jeniyɔrɔ fin nin denmansa ninnu ye nin denmisɛnnin ninnu ye denmansa minnu tora anw lakanali senfɛ k'u b'u jeniyɔrɔ fin olu jigiya tali olu denw jigiya tali la wa a maa bɛɛ ye aw ka a bɔ a ye kana a ye hakili la taa yɔrɔ wɛrɛ si la a maa bɛɛ ye danaya mɔgɔw de ye an ye mɔgɔ mɔgɔ choisi nin koɲa la a bɛɛ ye mɔgɔbaw de ye a bɛɛ ye danaya mɔgɔw de ye a bɛɛ ye hɔrɔnw de ye a bɛɛ ye mandekaya sira yɛrɛ de kan n'o ye hɔrɔnya danbetigiya yɛrɛdɔn u bɛɛ bɛ baara kɛ tilennenya ani gɛlɛya sira kan kɔmi aw bɛɛ bɛ anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o y'an ka gidi yɛrɛ fɛnɛ ni Malika yɛrɛ bɛɛ b'a ka tileninya dɔn bɛɛ b'a ka hɔrɔnya dɔn bɛɛ b'a ka danbetigiya dɔn bɛɛ b'a ka cɛya dɔn wa maa maa b'a kɔ malankolon t'a kɔ wa a b'i bolo ɲɛsin maa o maa fɛnɛ ma a y'a tigi de ɲini k'a dɔn k'a ban ta ye a kɛlen don k'a a bolo ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ ma nin baara na aw k'a bila aw kun na ko k'a fɔ malika ye aw ka baara kɛ aw pilasi la a mɛnna malika tilalen aw ka baara la jɔrɔnako min bɛ kɛ aw la miiriya minnu bɛ kɛ aw la nin koɲa la ko k'a fɔ o de bɛ sika don aw la nin koɲa la malika y'o baara kɛ k'a ban o de kɛlen kɔfɛ k'a ban a fɛ tuma min na lancement de kɛra voilà sisan nɔ k'a fɔ ko bɛ mɔgɔ bilalen don sen kan déjà mɔgɔ minnu bɛ se k'a baara kɛ malika famille jama b'a la jamaba b'a kɔnɔ mais jama bɛɛ tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara dɔ bɛ yen nɔ bolo bɛɛ fana tɛ se ka don a la ɲɔgɔn fɛ pour que ka ko organiser ka ɲa a ka ca i ka eh, jamadenni kalitema ɲini kelen ni minnu bɛ se k'u organiser ka ko latɛmɛ teliya la ni olu dun dɛsɛra a bɛ se ka renfort wɛrɛ fara olu yɛrɛ fɛnɛ kan minnu bɛ se ka baara nin teliya lasakun teliya la cogoya min na fɛnɛ mais pour le moment mɔgɔ minnu bɛ yen fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ yen fɔlɔ an b'a dɔn u dɛsɛlen tɛ parce que u ye nin baara minnu kɛ fiche minnu préparation kɛ su kɔnɔna la tile fɛ u y'a kɛ avec euh, bonya ani karama ani dɔnni u seko damayira u y'u ŋaniya yɛrɛ de yira déjà baara nin kɛli la parce que baara nin kɛlen k'a bɔ k'a yira malika yɛrɛ y'a dɔn ko k'a fɔ a ma fili an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a dɔn ko k'a fɔ projet nin a kalikan y'a di cogoya min na a bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ o la bɛɛ kelen donc maliyɛndenw aw ka sika bɔ aw la nin koɲa la aw ka sika bɔ aw la k'a fɔ sika min bɛ se ka kɛ dekun ni nin projet nin ma cogoya min na donc a y'o sika bɔ aw la video nin kɛra o de kama video janyana aw bɛ hakɛ to mais an ka cɛbaw bɛ se ka video tigɛ tigɛ aw bɛ se ka lase a seyɔrɔ la cogoya min fɛnɛ na voilà donc o de tun don n b'aw bila yan nɔ video janyana vraiment vraiment mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛna video lajɛ plus tard tôt ou tard foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ mɛna video commenter ka den parrainer wali ka kɛ den ka marraine dɔ di aw bɛɛ folen don minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ e min filɛ e min y'i sigi ka ne lajɛ e min filɛ ni e sera ka video nin partager k'a cari ka se yɔrɔ la yɔrɔ min na e yɛrɛ hakili tɛ a la a bɛ se yɔrɔ min na e kana se den kɔrɔ mais i y'i jeniyɔrɔ fin déjà i ye dɔ kɛ parce que e tɛ se den kɔrɔ mais e bɛna lase mɔgɔ min ma a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ se ka den kelen ɲɛji cɛ san kelen kɔnɔla la wali san dama san dama dama kɔnɔna la donc i k'a bila i kunna ko i ye belebele fɛnɛ kɛ ko k'a fɔ i y'an dɛmɛ n'i bolokɔnini dama di ka tila ka message nin ta video nin ta ka ɲɛfɔli kɛ a ye mɔgɔ ye ɲɛfɔli kɛ projet nin na mɔgɔ ye mɔgɔ min fɛnɛ bɛ se ka kunnafoni mɔgɔ min mako bɛ kunnafoni na a projet kan cogoya min na donc an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo an bɛ malika lɛmsi yɛrɛ fo n'o y'an ka jinɛ de ye jinɛ sɛgɛnbali jinɛ ɲinanbali a tɛ sunɔgɔ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina an b'a fo kosɛbɛ ka jɛkulu nin den bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo sijan ni kɛnɛya projet na waleya ko ɲuman ala ka a fanga di an ma ala k'a danbetigiya ala k'a sinsin k'a banban ala k'a k'a ma toujours sankɔrɔta di ala k'a kɛ maliyɛndenw ma sankɔrɔta di ala k'a kɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ fɛnɛ ma jigiya di badabada jigiya di fo ka taa se kɛli na k'u yɛrɛ ta ka se k'u yɛrɛ ta don min na an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ u ka kalan na kɔmi an bɛ se k'u don baaradege yɛrɛ fɛnɛ na cogoya min na ni mɔgɔ minnu ma se ka kalan ɲa an bɛ se k'olu don baaradege la n'an b'a fɔ a ma ko apprentissage donc u bɛ se ka taga o dɔ la u bɛ taa baara dege baara min ka d'u ye k'a kɛ u ka diɲɛnatigɛ tɔ yɛrɛ kɔnɔla la min na u bɛ se ka don u ba wali u balima tɔw jigiya kɔrɔ n'u bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ kalo la o fɛnɛ na an b'a dɔn diɲɛ fan tan naani fɛ sous-métier tɛ yen bi mali yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ o cogoya kelen de fɛnɛ de don sous-métier tɛ yen nɔ i bɛ se baara min na n'i sɛbɛ don a ma i bɛ se k'i sago sɔrɔ a la fɛnɛ n'i sɛbɛ don baara baara ma k'a kɛ i b'i sago sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka essayer ka sociétéw dayɛlɛ faso kɔnɔla la u kɛ emploiw créer n'o ye baara di u kɛ baara lana jamana kɔnɔla la u ka jamanadenw de bila ɲɛfɛ fɔlɔ u ka jamanadenw fɔlɔ de makara u kɛ jamanadenw faso kanu don jamanaden ninnu na u ka se ka jamanadenw ɲɛji cɛ jamana nin kɔnɔla la jamana kɔnɔ jamana kɔ kan fɛnɛ u ka se ka jamana ni a denw de fɔlɔ kɛ u ka priorité di donc jamanaden man kan ka miiri yɔrɔ la yɔrɔ diɲɛ fan fan fɛ bi an ka jamana lasigidenw eh, an ka lasigidenw bɛ o bɛɛ la a mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ an man kan tɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ tɔɔrɔ b'an jigilamisɛnya an faso la lasigidenw dabɔra o de kama an balima dɔw bɛ degun kɔnɔ bi an b'a ɲini an ka autorité fɛ u ka essayer ka don ninnu jigi kɔrɔ u bɔ tɔɔrɔya nin kɔnɔ an b'a dɔn a dɔw b'a fɔ ko k'a fɔ olu ma mɛnɛ ninnu taa wagati la nin yɔrɔ la munna sisan de a gana u bɛ wele an b'a fɔ ko k'a bila u kunna ko k'a fɔ jamanadenw bɛ tɔɔrɔ de kɔnɔ bi an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi a man nɔgɔn tɔɔrɔ fitinin tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔla la o de fɛnɛ bɛ ka mɔgɔ caman pousser ka taa aventure la o de bɛ ka mɔgɔ caman pousser ka taga ɲɛnimagoro kɛ jamana wɛrɛ kan sinon an fɛn fɛn filɛ aventure la nin a tɛ kɔmi an bɛ baara la ko baara min ko k'a fɔ an tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ an faso kɔnɔ non seulement baara minnu don a baaraw kɛlen don ka i don an jigi kɔrɔ kalo o kalo n'u ko ko i ka sara i bɛ sara u bɛ sara min d'i ma u b'o d'i ma a heure la a wagati kelen na e yɛrɛ b'i sigi o kan donc i b'a dɔn n'i ye baara kɛ i ka kan ka nin sɔrɔ kalo la wali k'i kan ka nin sɔrɔ semaine kɔnɔ wali k'i kan ka nin sɔrɔ tile la donc o kama i bɛ se ka jigiya wɛrɛw fɛnɛ ta jigiya min na i b'a dɔn a bɛ mafa parce que ɲɛmɔgɔ min b'i bolo i bɛ baara la yɔrɔ min na i ka patron i ka dɛrɛmɛ kelen juru tɛ to ale la donc n'i bɛ mali kɔnɔna la o tɛ yen non jamana ko yɛrɛ kɔnɔna la baara kɛlen de don débrouilleli de di e bɛ bi i bɛ taa bi nasɔngɔ de ɲini ka bi dɔ tigɛ mais i tɛ se ka siniɲɛsigi o de ye faso ta gɛlɛya an bolo o de ye faso ta gɛlɛya kosɛbɛ an bolo donc o de kama an ka denmisɛnninw caman bɛ ka bɔ bi caman yɛrɛ bɛ ka bɔnɛ a ni la a kɛra u ta taa sira a kɛra sira ninnu yɛrɛ de di wo a kɛra jamana wɛrɛw yɛrɛ jamana yɛrɛ a jamanaw kɔnɔla yɛrɛ de wo an bɛɛ lajɛlen de bɛ tɔɔrɔ la mais an hakili bɛ faso la et puis an bɛ bɔ k'an hakili to faso de la an bɛ bɔ ka jigiya de eh, eh, eh, ŋaniya de ta ŋaniya min na an bɛ se ka faso bɛ degun min kɔnɔ k'an bɛ se ka n'an bɛ se k'an seko k'o la cogoya min na wa an b'an se la fɛnɛ dɛ mais an b'a ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ u k'i jija hali bi n'u bɛ dɔ la n'u bɛ dɔ la n'u sigilen de bɛ k'a kɛ u ka wuli k'i jɔ k'a kɛ donc o de tun bɛ n fɛ bi k'a fɔ aw ye coronavirus an bɛ wagati min na période ma nɔgɔn mais an bɛ dugawu kɛ an badenw bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnden cɛ n'a muso africain bɛɛ lajɛlen ala ka an kisi k'an tɔɔrɔ nin bana tɔɔrɔ ma eh, bana tɔɔrɔ ma mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a degun kɔnɔna la ala ka lafiya d'u bɛɛ lajɛlen ma ala k'an badenw bɛɛ sijan ani kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma ka kɛnɛya sabati k'an ka degun ala k'u ta k'u b'an kan ala ka fasoba sumaya ala ka fasoba degun minnu bɛ yen nɔ ala k'u sumaya an bɛ se ka segin cogoya min na ka taa an faso kɔnɔ ka taa ka taa entreprisew dayɛlɛ ka taa sociétéw dayɛlɛ ka baaraw créer ka baaraba di jamanadenw ma bɛɛ bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na tilennenya ni gɛlɛya kɔnɔla la faantan kana na ye yen nɔ a se bɛ ala ye komi a se bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye cogoya min fɛnɛ na k'a di an ma k'a créer anw ye ka baaraw di an ma baara min na ni jamana bɛ se ka a baara kɛ jamana den kelen kelenna fɛn fɛn bɛ baara la ka bɛɛ ka sara d'a ma kalo kalo wali wagati wagati ka di aw yɛrɛ ye patron ye ko k'a fɔ ko a bɛ an sara na parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ patron bɛ se ka baara i sara i ka journée tile tile n'i ye baara kɛ a bɛ se k'i sara o la ça dépend aw bɛ bɛnkan min kan wali ni ko ko deux semaines deux semaines n'o ye kunɲɔgɔn fila kunɲɔgɔn fila a bɛ se k'i ka sara d'i ma o la fɛnɛ a tɛ tɛmɛ o kan wali kalo kalo e bɛ se ka a tigilamɔgɔ sara donc an b'o ɲɔgɔnnaw de fɛ an faso kɔnɔna la bɛɛ ka se k'i dayirimɛ sɔrɔ an ka se ka bi dɔ tɛgɛ sɔrɔ fo ka sini sigi parce que jɔn min bɛ bi latigɛ dɔrɔn de ɲini vraiment a t'a ka sini dɔn sini ta fɛnɛ jɔrɔ bɛ to a la f'a b'a dɛsɛ ka sunɔgɔ laɲini ne o de di faso maliba yɛrɛ de kɔnɔna la maliba nin bɛ se ka jɔ cogoya min na Mali ka famille ka hami ye fɛn min ye bi bi in na o ye nin ne di bɛɛ bɛ se k'i sago sɔrɔ faso nin kɔnɔna la cogoya min na an bɛ se k'an ka hɔrɔnya kɛ cogoya min na an faso kɔnɔ an bɛ se ka an seko n'a damayira kɛ cogoya min na ka wɔsi ka baara kɛ an faso kɔnɔla la tilennenya ni gɛlɛya kɔnɔla la cogoya min na e ka de an ka devoir kɛ jamana ye jamana ka sɔrɔ k'an ka droit di an ma donc laɲini ne o de bɛɛ di fɛnɛ mali ka famille bɛ jɔda min na fasoko la a ka bon kosɛbɛ mais mɔgɔ caman b'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ ka an kɛ mɔgɔ sugu dɔw di ka sɔrɔ o mɔgɔ tɛ an ni anw de ko fɔlɔ ko anw ye anw de ko fɔlɔ ko an faso parce que ni faso diyara an bɛɛ lajɛlen b'a niyɔrɔ sɔrɔ i mana kɛ maa sugu sugu di i farafin wula sa wo e faragɛlama wɔrɔ sa wo i b'i sago sɔrɔ ni jamana diyara ni jamana jɔra n'a jɔra tilennenya fɛnɛ kan komi an b'a fɔ maninkakan na cogoya min na ko k'a fɔ ni nkalon ye fɛn min jɔ nkalon bɛ tila k'o ci donc an b'a fɛ ka faso nin jɔ tilennenya ani gɛlɛya kɔnɔla la hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔla la ka faso nin jɔ min na a bɛ kɛ jɔli di jɔli min na a tɛ ci cogoya si la ɲɛjugu ɲɛɲuman an b'a fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i tilen faso de ye jamanaden bɛɛ ka faso kanu ni faso kanu tɛ jamanaden min dusukun na a tɛ se ka fɛn kɛ faso ye donc an ka fasodenw an k'u éduquer ni faso kanu ye wa fasodenw k'a bila u kun na ko k'a fɔ faso de ye olu de ta ye olu sago de bɛ a la olu de y'a jɔbagaw de ye wa olu fɛnɛ kelen n'u banna u b'a ci donc ko k'a fɔ ala ka miiriya ɲuman di u ma bɛɛ ka se ka kɛ faso jɔla di ala k'an kisi faso cili ma donc an b'an ka sɛriwisida bɛɛ lajɛlen fo k'an ka nin denmisɛnnin denmisɛnnin denmisɛnnin garijɛgɛ bɛna kɛ nin bonya la ala ka hakili ɲuman di olu ma ala ka an lamɛn tulo di olu ma ala ka faso kanu don u dusukun na k'u kɛ fasojɔlaw di u faw y'a dɔn anw ye cogoya min na anw fɛnɛ b'a fɛ u k'a dɔn faso ye o cogoya fɛnɛ na n'u sera maaya ma cogoya tuma min na donc mandekaw aw ka foli de tun don maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ka foli de tun don afirikɛnw aw bɛɛ lajɛlen ka foli de tun don an k'a bila an kun na ko k'a fɔ afirikɛn nin ka fisa ni kɛn sugu bɛɛ di ya bɛɛ la farafinya de ka fisa ni ya bɛɛ di donc an bɛ ala deli ala ka sankɔrɔta di an ma o la ala k'o kanubaga caya ala k'o bonyabaga yɛrɛ fɛnɛ caya aw merci beaucoup aw bɛɛ ni waati ala ka an bɔ su la ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma faamuyali ko ɲuman ala k'o d'aw bɛɛ lajɛlen ma contact minnu bilalen nin video nin kɔnɔna la a ye wuli aw ka se nin tigilamɔgɔw ma aw b'u wele wagati wagati mana aw diya u bɛ aw jaabi n'a sɔrɔ u sunɔgɔlen de don n'u wulila u b'aw jaabi maa si kana na pressé an kɔrɔ an bɛ ka ɲinan rentrée rentrée min bɛ nale eh, octobre natɔ nin na o labɛnw de daminɛlen filɛ nin ye donc an b'a fɛ Confinement wagati in na, mɔgɔ caman bɛ yen an ka mɔgɔw la lasigiden ninnu na, olu tɛ baara la, u bɛ se ka baara nin kɛ teliya la, baara bɛ se ka lasago ɲɔgɔn fɛ cogoya min na, aw yɛrɛ bɛ sewa, anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ sewa, denmisɛnnin min fɛnɛ bɛna don aw garijɛgɛ la, o fɛnɛ bɛna sewa, a denmansaw yɛrɛ bɛ sewa, mansa min yɛrɛ tanyana, o yɛrɛ fɛnɛ dalen a dayɔrɔ bɛ sumaya a b'a dɔn an ye fɛnɛ o yɛrɛ fɛnɛ bɛ yɛlɛma ka duwawu dɔ k'an ye hali bi donc aw ni ce aw ni baraji ni ala sɔnna a ma wagati wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔnna kelen wɛrɛ sigi n kɔ tuguni mais ka essayer k'o surunya nin sen in o de tun don ka su yɛrɛ caya aw bɛɛ fo fɛn fɛn tun connectélen tun don minnu yɛrɛ bɛ connecté minnu yɛrɛ tun connectéra n'u tagara yɛrɛ fɛnɛ k'aw bɛɛ fo vraiment aw k'an bɛn waati wɛrɛ o la merci beaucoup